dr george chaponda anali minister of foreign affairs woyamba mu ulamuliro wa bingu anachosa taiwan ndi kubweretsa china tinaona ma technical college misewu bicc parliament mast university komanso stadium 2014 peter anamusankha udindo omwewo zitukuko zambiri zinabwera kuchokera ku china ngakhale msewu umene mcp kunyadira ku lilongwe unachokera komweko pansi pa ulamuliro wa dpp 2025 profesa mutharika wasankha george chaponda minister of foreign affairs mbuyomu mcp yakhala ikupita ku china kupempha boma liwakhululuke ngongole komatu sizinatheke kungobwera chaponda as minister atikhululukira 20 million dollars pimafunika experience mpando umafunika munthu wokhwima maganizo mpando umafunika munthu womudziwa anthu nduna ya chuma izikhala ndi netiweki ngati joseph mwanamvekha taonani kanthawi kochepa wabwesa chikhulupiriro kwa ma donor ena aja akapasidwa mabiliyoni amagulira mahewu mwanamvekha akuonetsetsa kuti ndalama zipindulira amalawi chuma cha dziko lino chimatchedwa maize economy pamene chimanga chakwera mtengo chilichonse chimakwera pansika choyamba atangosankhidwa kukhala nduna anaonetsetsa kuti chimanga chitsike mtengo potero zinthu zikhala zikusintha kutsogoloku ena aja amakweza chimanga ndi kumagawa mahewu anthu olandira feteleza wa sabusidi dziko lonse 500,000 lero minister of agriculture roza mbilizi anaonjezera figa kufika 1.1 million zodabwisa kuona anyamata boma ndilomweri akunyoza kuti figa ya 1.1 million yachepa amalekeranji kudzudzula 500,000 ya chakwera
Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani m'ma filling station.
zaka 5 azibambo amalephera kusunga mafuta ku nkhokwe mayiwa angokhala miyezi iwiri mafuta ngwambingwambi kungoyambira ku ma filling station ku nkhokwe zathu kumene amasungira mafuta mafuta ambirimbiri mbuyomu timangouzidwa nthano mafuta ali kusongwe abwerera apita kumbeya breakdown this and that mai jean mathanga akuyenda pa ground magesi akuvuta akupita ku escom ndi kuwafunsa vuto ndi chani akufotokoza mayi aja akuchita solve ma problem nkhani ya mafuta pamene timavota 16 september munalibe mafuta mdzikomo but you can see kunena kuti miyezi itatu mayi amenewa ayesetsa kuthana ndi vutoli nduna ya boma iziyenda pa ground osati kumakhala mu ofesi ndi kumanamizidwa ndi madobadoba akuluakulu apm anaika 5 billion cdf dr ben phiri as minister of local government aonetsetse kuti ndalamazi zipindulire anthu ndamuona posachedwa akupanga launch national decentralization policy wapanga timu yoonetsetsa kuti ndalama za cdf zikupindula mbuyomu makhansala anaba ndalama za mtukula pakhomo chimanga chogawira ovutika chimasowa 5 biliyoni ndi ndalama yambiri pulani imene wapanga ben phiri pokhazikitsa timu zithandiza kuti pakhale transparency and accountability chifukwa kumidzi kuma constituency anthu akufuna madzi a mipope misewu ya tala zonsezi zikupezeka mu 5 billion cdf
5 billion yo itheka ndiye sanangonena ananenanso ndi nthawi yake kuti ichitika kuchokera april mwina ndinene kuti chifukwa chani itachitike april ndi chifukwa chakuti ndalama za boma zilizonse zimene mmachita spend zimayenera zilowe mu bajeti mmene mukudziwira bajeti yathu inachitika kale
minister of education bright msaka akuchita chotheka by january ana asalipire school fees ku secondary in addition asalipire school fund ku primary mu nthawi ya chakwera ana amalephera kupita sukulu chifukwa cha school fund komatu anaononga 3 trillion kugulira mahewu ndalama zimene zikufunika polipira sukulu ya ulere sizikukwana 100 billion koma anthu amenewa a malawi congress anaononga 3 trillion in 3 months ndiye wina akuima pachulu ndikumanena kuti ayi tibweranso 2030 kudzapanga chani mahewu adzakhala atatha kodi ndalama mudzagulira chani ana ku primary school amalephera kupita sukulu chifukwa cha 2000 kwacha koma president amagula mahewu ndi 3 trillion mu zaka 5 polisi inaonongeka anthu sanali safe chifukwa makomishona amateteza zikwanje honorable peter mukhito is trying his best kukonza polisi choyamba chimene chikufunika makomishona oteteza zigawenga achoke chifukwa sizoona anyamata achipani kupita ku parliament kukaphwetsa matayala ena tinaona akumenyana miwa polisi ili pompo komishona richard luhanga anamuchotsa pomuganizira kuti anasowetsa 20 liters ya rainbow paint zimenezi ndizomvetsa chisoni mbuyomu nthawi ya kamuzu kunali komishona sweetman kumwenda mcp inamupha just because he was coming from the north tithokoze profesa mutharika anapulumutsa moyo wa Richard Luhanga ndikunena pano ndi Inspector General wa Malawi Police. Pomaliza tipereke chenjezo kwa majaji, gwirani ntchito mwachilungamo. Pamene anayimitsidwa ntchito Richard Luhanga, makhoti anakhala chete. Lero makomishona oteteza zigawenga achotsedwa ntchito. makhoti aike injunction bwanji sanaike chiletso pamene luhanga amazuzidwa timafuna tikulimbikitseni ku homeland security musafooke ndi ma injunction achinyengo boni kalindo norman chisale anamangidwa kambirimbiri dziko likuona koma khoti sinayike injunction lero azikwanje angomangidwa katatu khoti layika injunction komishona richard luhanga amamuganizira sanampeze kuti anatenga penti akuti pentiyo anali ku ofesi kwake ndiye kunasowa tini imodzi ya 20 liters rainbow paint nthawi yomweyo anammanga ndikumuimitsa ntchito koma khoti sanaike injunction today a dpp akunena kuti makomishona onse amene amateteza azikwanje chifukwa timaona anyamata malawi congress amayenda mulilongwe ngati mabwana atanyamula zikwanje kutetezedwa ndi malawi police dpp ikunena kuti makomishona amene amateteza azikwanje muchoke ndi kubwera khoti ndi kuika injunction minister of justice charles mhango muli ndi ntchito yayikulu pali nkhani ya chilima ndege inagwa ku chikangawa vice president anagona ntchire 24 hours malawi dziko lopanda nkhondo bataliyoni yonse ya asilikali inali ndi kuthekera kopita ku chikangawa pa 10 june koma lazarus chakwera analephera kuchita zimenezi amalawi akudalira minister of justice honorable charles mhango mukamakhala mudziwe kuti 16 september one reason anthu anavotera apm fresh inquiry pa imfa ya chilima maso ayang'ana kwa inu ngati minister akuluakulu history is the best teacher